Bambo Phiri anatsegula chitseko cha nyumba yawo pang'onopang'ono, koma zomwe anaona zinali ngati mpeni wawalasa m'chiwindi. Maggie, mkazi wawo, adali ndi mwamuna wina amene amaoneka kuti ndi wandalama ndithu, mmodzi mwa mabigimani amene amatchuka m'deralo. Ngakhale kuti Maggie adaona mwamuna wake kuti wamupezerera ndi mwamuna wina sadadzidzimuke ayi, adangomuyang'ana Phiri. Apatu nkuti bambo Phiri mmaso mwawo mukutuluka misozi ndipo Maggie adayamba kuseka. Hehe! Mamuna weniwenitu wafika pakhomo. mamuna odziwa kusamala mkazi he iweyo munthu okuti sungakwanitse kundipatsa zokhumba za moyo wanga mamuna koma uyu choka pamaso panga ndichokere olephera iwe ndipo mnyumbamo mudabuka chete ndipo bambo phiri chifukwa chakuleza mtima kwawo sadamenyane naye mamuna ayi sadammenyenso angakhale mkazi wawo magi Ndipo lilime lawo lidakhala ngati kuti munthu waikapo chikatundu cholemera, amakanika kuyankhula. Adali ndi zambiri zoti anene, koma amalephera. Chifukwa cha ichi adangotembenuka nkutuluka. Ndipo adayamba kuyenda, koma osadziwa bwinobwino komwe iwo akupita. Adalibe pulani ina iliyonse mmutu. Mudabalalika. Mudadzadza chimdima. Komatu Maggie sadakhudzike nkomwe ayi, adapitiriza kucheza ndi mwamunayo m'nyumbamo. Ndipo bambo Phiri adadutsa malo ena pamene azibambo amasewera bawo. A Phiri! Tabwerani musewere nawo bawo! Bambo Phiri adalakalaka kuyima kusewera nawo bawo. Adafuna kuti atagwa m'mapewa mwawo ndi kulira kwambiri, popeza kuti chinthu chidaathima ndithu pa mtima. Koma adazindikira za chikhalidwe cha m'mudzimu kuti khala mwamuna, usamaonetse kupepera, mwamuna salira. Chifukwa cha ichi, bambo Phiri adangodzigwira, adadziguguduza pa mtima ndi kuwadutsa azibambowa. Koma adafunitsitsa ndithu atamulilira munthu wina. kuti chiwaphwere, ndipo adangokakamizika kumwetulira kwa mabodza ndi kupitirira ulendo wawo umene samadziwa n'komwe kumene amapita. Ndipo Bambo Phiri ankangoyenda mpakana mdima udafika. Ndipo ali kuyenda m'mphepete mwa msewu, Thiraki ina imene diraiva wake wa thirakiyi adali pafoni uku akuyendetsa galimoto sadawaone bambo Phiri ndipo popeza kuti Phiri adali kuti wasokonekeratu m'maganizo adayiwala kuti ali mumsewu ndipo thirakiyi mwachisoni idamugunda Phiri ndi kugwera mumphepete mwa mtsinje umene udayandikana ndi msewuwu ndipo thiraki diraiva pozindikira kuti adali pafoni adathawa ndipo padadutsa masiku angapo koma Magi sadaonetse kukhumudwa kwina kulikonse kuti amuna ake asowa. Koma anthu am'mudzimu adayamba kuyankhula manong'onong'o a zakhalidwe la Magi ndipo adaona ngati kuti bambo Phiri athawa. Ndipo tsiku lina kudapezeka thupi la malemu bambo Phiri litayandama m'madzi. Apatu pamene zonse zomwe amachita Maggie kwa mwamuna wake zidabwera poyera. Anthu adayamba kuyankhula mokhadzula kumunena Maggie kuti ndi amene wapangitsa kuti bambo Phiri amwalire. Ndipo angakhale mfumu ya mderali idakhudzika kwambiri. Pa tsiku la maliro a bambo Phiri, amfumu a m'mudzimu adayang'ana amuna onse nkunena kuti, Taphatu mwana wathu. Tidamuuza kuti akhale ngati mwala, koma tinaiwala kuti ngati mwala ukanthidwa ndi nyundo mobwerezabwereza, umasweka nkukhala fumbi. Tiyeni tisiye kuumiriza amuna athu kukhala chete. Popeza kuti mwamuna amene satha kuyankhula za ululu wake, ululuwo udzamudya mpaka kumupha. Ndipo mfumu itatha mawu awa, idauza anthu onse pamaliropo kuti apepese bambo Phiri kuti mzimu wawo uuse mumtendere. Kuyambira tsiku limeneli, m'derali zinthu zidasintha ndipo adakhazikitsa bwalo la amuna. komwe amuna onse a m'mudzimo amakhala pansi, osati kumwa mowa ayi, koma kumasukirana za mitima yawo. Adaphunzira kuti mwamuna weniweni si uja amanyanyala kapena kunyamula mtolo yekha, koma uja amene ali ndi kulimba mtima ndi kunena kuti, Inetu zandivuta, ndithandizeni.